OK, táimid chun súil a chaitheamh ar nótaí anseo ar Súil Siar. Soicind. Ar ndóigh, beidh na hábhair atá agat curtha leis an ardán agat. Pé rud atá ar siúl agat, cuir leo é ionas go mbeidh fáil agat ar na hábhair atá i gceart duitse. Má léimimid isteach i gceann anseo, má léimimid isteach san eolaíocht, soic, feicfidh tú gach ábhar leagtha amach mar an gcéanna leis na topaicí. Tá mise ag iarraidh féachaint ar rangú substaintí mar rinneamar é ag tús na bliana é agus táimid ag teacht anois Gar don Nollaig, Cóngarach don Nollaig, Tá scrúdú ag teacht air seo. Ok, b'fhéidir go mbeidh tú ag féachaint ar físeáin, déanamh quizzes, déanamh iarpháipéir, ach tá na nótaí mar áit iontach le tosú. Oscail na nótaí duit féin. Ok. Tá seicliosta foghlama anseo duit. Na rudaí atá le bheith ar eolas agat. Ins an seicliosta foghlama tá na heochairfhocail, na focail is tábhachtaí, na focail is deacra uaireanta. Tá siad ann ar chló trom. ar dath éagsúil le gur féidir leat iad a fheiscint go soiléir. Tá cód QR ann ar eagla go bhfuil an t-ábhar priondáilte agat agus tú ag iarraidh nascadh ar ais leis an ardán. Tá na nótaí ann agus tá set ceisteanna ag bun. Téir agus léigh tríd na nótaí. Léigh tríd an seicliosta. Ach ná bí díreach a léamh. Bí a marcáil agus tú ag dul, ok? Tá tú a rá leat féin, right, tá mise ag féachaint ar an topaic seo, sec. Agus an bhfuil mé ábalta sainmhíniú a thabhairt ar damhna? Bhuel, bhfuil fhios agat, tá mé. Agus sainmhíniú a thabhairt ar dhúil? Yep, tá mé ábalta sin a dhéanamh freisin. Ach níl mé an-mhaith ar an trí, an dara ceann anseo, sainmhíniú a thabhairt ar adamh. Téir isteach sna nótaí, aimsigh, right, sainmhíniú ar adamh. Ó look, sin é. An chuid is lú de dhúil a bhfuil tréithe na dúile aici, nuair atá sé sin aimsithe agat, an sainmhíniú sin ar adamh, oscail do chóipleabhar, oscail do chuid flashcards nó pé modh a úsáideann tusa, scríobh síos an sainmhíniú sin. Tá sé ansin agat, tuigeann tú go gcaithfidh tú é a fhoghlaim, foghlaim é. Fág é, lean ar aghaidh, lean tríd do checklist arís agus abair OK, caithfidh mé obair ar, ar, dúil, ar, siombailí, ar, tábla peiriadach, pé rud. Aimsigh an t-eolas, tá ar eolas agat, fair play duit. Aimsigh an t-eolas nach bhfuil ar eolas agat níos tábhachtaí fós, scríobh síos ar do flashcard é, scríobh síos in áit éigin é. Nuair atá sin déanta agat, bain triail as cuid de na ceisteanna seo mar súil siar duit féin. Féach anois, ag cur scrúdú ort féin, an féidir liom na rudaí sin a rinne mé staidéar orthu a dhéanamh? Is bunús an-mhaith a bheadh ann freisin chun dul ag féachaint ar quiz b'fhéidir ina dhiaidh nuair atá an staidéar déanta agat, déan an quiz ar substaintí a rangú, déan iarpháipéar scrúdaithe, aimsigh an t-ábhar, an t-eolas. Foghlaim an t-eolas, nó déan cinnte go bhfuil an t-eolas ar eolas agat, ansin cuir tástáil ort féin. Déan tú féin a thástáil le quiz tapaidh nó le ceist scrúdaithe beagán níos deacra. Má táimid ag féachaint ar mata anseo soicindín amháin, tá na nótaí do gach ábhar an-chosúil ach don mata tá siad éagsúil. Don mhata, má léimimid isteach ar triantánacht do mhata gnáthleibhéal na hArdteiste, ok, tá cinnte go bhfuil na físeáin agus quizeanna agus na hiarpháipéir ann, ach tá na nótaí ann freisin. Oscail na nótaí sin, pé ceann. Feicfidh tú arís eochracha leagtha amach duit. Feicfidh tú sampla leagtha amach ansin duit. Actually, gabh mo leithscéal, is set nótaí atá ansin, agus beagán, eh, beagán buneolais duit, ach away linn as sin. Um, ansin feicfidh tú samplaí. Samplaí seo, tá siad déanta amach ar an Canva, tá na freagraí oibrithe amach ansin, iontach ar fad. Dara ceann iontach ar fad. Níor chóir go mbeifeá just ag léamh tríd agus ag féachaint air. Bheadh mise ag féachaint ar an gceist, faigh méid na géaruillinne atá marcáilte leis an litir X sa triantán ar dheis. Sin an cheist. Bain triail as an cheist a dhéanamh. Ansin nuair atá sé déanta agat, féach ar an sampla, féach an bhfuair tú ceart é. B'fhéidir go bhfuil tú alright air, b'fhéidir nach bhfuil. Aon uair go bhfuil an set nótaí ann don mhata, na ceisteanna a chlúdaítear sna nótaí scríofa, tabharfaidh an cód QR tú ar ais go dtí na físeáin ar an topaic sin. Má lorgaímid an físeán ar achar triantáin anseo, Clúdaítear na ceisteanna ó na nótaí ins an físeán, mar sin cloisfidh tú guth an mhúinteora ag caint trí cheist. OK, away leat. Sin don Mhata. Dos na hábhair eile, mar a dúirt mé, feicfidh tú na seicliostaí foghlama sin ann, ach tá mé ag iarraidh féachaint seic amháin eile chomh maith. Má théann tú ar ais go dtí an áit go bhfuil na nótaí scríofa sin, tá cur i láthair chomh maith ann. Go minic, nó don chuid is mó, b'fhéidir, an múinteoir a úsáideadh é seo, a úsáideadh é seo, ach is féidir leatsa é a úsáid freisin. Tagann an t-eolas píosa ar phíosa. Úsáid mar dul siar é. Feicfidh tú samplaí oibrithe amach, feicfidh tú ceisteanna ag teacht suas. Aimsigh an t-eolas, aimsigh cad nach bhfuil ar eolas, scríobh síos é, foghlaim é, Tá modhanna staidéir ar eolas agat, ní leor é díreach rudaí a léamh, caithfidh tú obair agus an t-eolas a fuair tú a chur in úsáid, a chur i bhfeidhm chun é a fhoghlaim i gceart.